na nke ebe niile bụ scanty be na dịsịkwa dry all the time
ịmazị na abụzi m a single father now ah, ah, my wife nọ na village asị m ya nọrọgodo ebe a ka isi jụọ m oyi ka m mara ihe mụ na ya na-eje eje this year
ọ sọ mụ na chim karịrị nri nwa nọzị ọ bụrọkwa obele ife ịbụ a single father adịrọkwa easy agụụ ada nwere ofe mụ na chim karịrị nri nwa rifọrọ ofe anyị si ebe last week anyị na-awarm ya since then ka m kpọnụ nwa ka ọ gotenụ ọ bụrụ na akpụ ka ọ gote now chim karịrị nri nwa onye ma ma ọ nọkwa n'ụlọ karịrị chim karịrị nri nwa
kee bụdị your problem all the time iwe a na-ewe gị iwe a na-ewe ị bụdị amụsụ this boy ị bụdị witch ọ gịnị dị ọnwa achọ ife m meli kịta ụmụazị adabago amụsụ gaa na nke nwunye Goddy gotere m one wrap fufu go to nwunye Goddy's shop buy one wrap of fufu for me for my friend and I ka anyị rie ah,
mee two wraps iweta n'ego one ga-ezu
fọgị i lu ebe anwa emebe kpakpangoro ụmụazị kịta adịgbu onwe ha na stubborn ya gwa na-eblame ya ọsọ nwere onye a mụ na poverty obi na-adị mma a mụ m with silver spoon

na-aga n'ụzọ ndị mmadụ ewee mara na ofu akpụ ka nna gị gonwu ego ole ka i goro ife a iwe ego tie 100 naira iwe ego tie na ihe a wechi azụ sị ha tie na nylon in fact wechie ya azụ return my money aneedịzi m

chim karịrị nwa kedu ife ị ma bụ ifele o nwego ọyị nwaanyị ọ dị obvious o nwego ọyị nwaanyị ọ emeli iwele ji emeli ya ya gwa na o nwego nwetaba na street a alapụtakwana m ọkwa man of God ka m bụ alapụtakwana m lụọ ụgbọ anụ otu anụwa m pịara onwe m ka akwa Chineke were m na-alụ ọrụ ọ kakwana m mma na ihe m na-agwa gị gaa warmbe ofe anwa ka ị kupụtara ma mụ na my friend ka anyị rie na-emekwa ọsịsọ warmụ the soup well nwa ama egbu m maka na mụ egburọ my parents nna m ka nọkwa ndụ ị chọkwa i je jụọ anya
daddy o nwe akwụkwọ e nye anyị na school a sị anyị fill ya efilugo m my personal information ọ fọzi parents information so parents information a bụ na

Eh, the second one bụ marital status. Then single. Keke single. Ị nụgolo nwaanyị. For now, adị m single. Ọ nọ na village, ọ nọrọ township na otu ọ nọrọ township, adị m single. Ka m mara ihe mụ na nwunye m na-eje eje. ọ nata m dị married oh. mm, nọmba 3 bụ name of mother nya ị mara afa mama gị i chesị na ọ ife onye ọ dị ka ọnya mụọgide afịa ve nwa na-agwazi m isi
eh, nọmba 4 bụ father's occupation ị mara ife nna gị na-alụ ngwa dee native doctor your father is a native doctor

classmate ma anụnwa mpịa mara ife ọ na-eme ka o fill-uoro m form a nonsense ị mara ihe ị na-eme ọ sị na my class father adịghị ama ife ọ na-eme ya na nna gị amara ife ọ na-eme na-eme anya chụ m karịrị nwa mee ka eshọ na ịlalụ na nke nwa class ndị adịghị ama ife ọ na-eme ya mụbazie ya bụrụ nna gị maka i meketa na cheta azụ ebe anụ ma mụ ya gị ọkụ na ndụ ịfụ n'anya and then this old going gị na this your infant stage nonsense
biko na ewo ofe nwa ọkụ ofe nwa ofe nwa ofe nwa erekwa ọkụ ihe nwa ga-eri eri ofe nwa na-atụ ule na kuku dị iche m bịara abịa na nri elile ma palụ ha na kie m n'isi